agwago m achọ m ọchị n'ọnụ gị ihe m chọrọ asụsụ igbo n'ọnụ gị anụgo m sa ị bịara ebe a maka interview yes sir okay ị ma na ihe ọbụla mere ebe a na-abara ihu akwụkwọ niile yes sir ah? yes sir onye nwela nụ na comment section pawa tap wanụ

Yes sir. Adị m 22 afọ 2 2 afọ 22 Ị gachala ụlọ akwụkwọ. mba nna rụrụ Ị gaa mahadum. m- mba sa Okay ị chọrọ ịlụ di. ee m chọ ịnụ di nne gị na nna gị ha dị aware na ị chọrọ ịlụ di Ehe. ị dị 22 ị chọ ka m mee gị interview di Ee. Adị m serious. M na-arụ ọrụ. M na-arụ ọrụ. dewe fonu gị n'ala bili ọtọ gị laa azụ Ee, Okay, sir.

Ị ma nri esi? Yes, ama m nri esi. Ị mụọla nwa? Mba, amụbeghị m nwa. Gịnị ka ị na-arụ? M na-arụ adị m into a real estate apartment agent for Lagos. nne gị na nna gị ha dị ndụ nne m dị ndụ nna m adịrọ ndụ chai ndo nna gịnị gburu nna gị ị kpọrọ nnọ gị dadi ahụ n'ọnụ chineke agbaa gị ọkụ hịa onye wụ dadi gị onye wụ dadi gị bịara nga akpọga m dadi gị nyenụ m gị kpọga m dadi ya dị ka ị maburu bụ amụ nke amụ m bịara nga bịa akpọga m dadi ihu achọ m aka ọchị n'ọnụ gị hịa onye wụ dadi ihu kpọga m dadi while ancestors nọcha gị n'ime ahụ bịara nga akpọga m dadi nkịta. gịnị gburu nna gị diabetes ọrịa mamịrị ee ọrịa mamịrị ọrịa shuga pụtara ije ọrịa mamịrị na famili e nwere onye ara nọ na famili mpa gị ha mba nwee onye ara nọ side mma gị mba ụmụnne gị ha dị ole ụmụnne m dị six enwere nke ihe ọdịdọ ji adọ Ha? enwere nke na-enwe akwụkwụ n'ime ụmụnne gị mba mba mba enwere nke garala nga mbụ mba ị gahụ mahadum

oke mmadụ one taa oke mmadụ ịtọ atala ahụ gị na buutu mbụ Hmm? atala gị n'azụ buutu moto mba mba mba mba mba ele nga a na-anọ ata gị ihe a n'ime room e jila leda waterproof black taa gị mbụ ha mba E ji ata gị with ka ọ without? With. Ị ji agwọ ụra? Hmm? Ị ji agwọ ụra? Ndị agwọ ụra. Ị ji agwọ ụra this girl? Eh, eh, eh. mba a na-ata gị ele ụdị mkpu ị na-eti adị m eticha mkpu nwa na ọ na-eti ma atawe ị gbaala akwụla mbụ mba sa nwoke taa gị a da-akwụ gị ụgwọ mba otele a na-ata free free genotype gị AA blood group gị o a o ị sala ahụ ụtụtụ ee asago m kee ebe i si na-anọnyere anyị Lagos Lagos State Ị wụkwanụ onye ebe? A wụ m onye Enugu State. Ebe na Enugu? Ọgwụ. Buru n'obi na ihe ọbụla anyị mere ebe a na ọ gakwa aba n'ihu ha kwuo. Buru n'obi na nwoke ọbụla kpọrọ gị na fon anwakwala anwa bọọrọ ya otele ma ọ bọọrọ ya ara. Nwoke ọbụla chọrọ ịlụ gị ga-abịa n'iti nne gị na nna gị. Ị mụọkwa nwa n'ụlọ nne gị in the name of ọ nọ obodo oyibo you are on your own.

12043917 mgbe ị ga-ekele gị n'akpa gị okwenụ ahịa ngwa gị akwa enwere mkpa ikwu obịa nga mhm. ọkwa ị chọ ka m mee gị interview mhm. buru n'obi na ihe ọbụla anyị mere ebe a na-aba na ihu akwụkwọ ndị ọzọ kwa ịba mee isi gị otu a dowe kamera n'ala gị bili ọtọ laa azụ Okay, Bishop. wepụ na kamera ebe windo nọ ele ka ị were lekpa m ji ahụ gị

Ee. Ok, ị nwere otele benji. Bịa were fon o. Achọ m ọchị ahụ lee anya. Achọ m that ọchị. Ok, sorry. Mụọla nwa. Mba, Bishop, mba. Ị wụ onye ebee? Enugu steeti. Ebee na Enugu? Udi. Ebee na Udi? Um, Ọkpatu. Ebee na Ọkpatu? Amagụ. Kpupụ ihe ahụ i kpu n'anya. Ada m afụ ụzọ without glass. Ok, ewu, ewu, nna. Oh. Ị dị afọ ole? Kpughe isi. Achọ m that ọchị hịa o. achọ m that ọchị hịa o ị dị afọ ole adị m 32 onye isi gatara ata anya mmadụ ole na famili unu ka tara ata anya onwere naanị gị mm. Kee ebe i si na-anọnyere anyị. Anọ m Turkey. Ị sị? Anọ m na Turkey. Kpọọ ya ọfụma Chineke agba gị ọkụ. Kpọọ ya ọfụma gị bịa ka anọ m Turkey. Anọ m Turkey. Kpọọ ya were ọnụ Igbo kpọọ ya gị bịa ka anọ m Turkey. Mba ị kwuzie nke ahụ ị mazi na ọ nke a na-ata na-ata na. Ị nọ ebee? Anọ m na Turkey. Ị nọ na Turkey? Mhm. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m eme masters here arụkwa with eh, ndị financial tech. I nweela akwụkwọ? ya ọ kwa ị ma na ihe ọbụla ị hụrụ nga aga ịbara ihu akwụkwọ wee mee gị bịa sị m na m butuo vidio ị hụna di ọ kwa ị ma okay sir ara gị o siri ike mba ka m hụ eze gị nne gị na nna gị ha dị ndụ mhm. nna gị ọ wụ onye ara mba o nne gị kwanụ ahụ siri ya ike ụmụnne gị ọ dị ole ha dị atọ enwere nke akwụkwụ dọgha mba enwere nke evu asthma mba enwere nke afọ zagha mba ị ma iri eshi ọfụma mana adịkwa m alaike ịba kichin ị ma iri eshi mana ị na-abalụ ị na-alaike ịba kichin mm, m na-alaike ihicha ụlọ ọ ya adịrị gị na mma na ị na-ekwu eziokwu daalụ ọ ya adịrị gị na mma chukwu okike gọziere m gị ọ dị nwoke ọwụla hụrụ na i kwupụtara ihe a mara ma gị na ya ọ ga-anọ ma gị na ya aga anọ nna mm. nwata ma iri eshi na ana aba kichin mana ọ na-emezi ime ụlọ ebe o bi i ji anya ahụ ọfụma ọfụma ehe gị na nwoke nọrọ i ji anya ahụ onye mpaghị n'ebe nwoke nọ mhm good nwa m jishi ike n'anya ọma ahụ Mm. ọ wụ ya nwa m onye ahụ na ya na dimkpa ya nọ ụmụ nwoke ole tarala gị sọ abụọ aha ha ifeanyị ma ahụkodi aka gị ma ahụ- mee aka gị otu a ị lụọla di oke keke mary kay ị gbere ee ee nke mmiri ifeanyị na onye na ee kenechukwu ifeanyị ọrụ nwa gịnị taa gị

arụọla gị ọrụ ọgbanje mbụ mba o, iji eri ọrụ na nrọ mba mba mba iji eyuzu vibrator mba imele nwaanyị na nwaanyị mbụ mba o mm-mm, onye ara ọ gbaala gị aka ntị mba gị na nwaanyị o ji adọ ụdọ amụ ok bishop aghọtara m igbo a enwele nwaanyị gị na ya dọrọ ụdọ maka amụ Um, mba iji aṅụ amụ ehe how many minutes ka ọ wụ hours ka ị na-akpọ amụ n'ọnụ five five minutes Onwe ha mụ 5 minutes. Ị ga-enye ele ụdị mkpu ị na-eti. Mba adakwa m eti mkpu. Kwechiri kwechiri dị na nwa ma o riwe ọrụ. Genotype gị. AA. Blood group gị? O positive. Congrats. Na. Oh, thank you, sir. Kpọọ nọmba gị. Mana buru n'obi. Buru n'obi. Ị kpọọ nọmba. Onye ọwụla bịara bịa kpọọ gị sị gị bọọ otele bọọ ara abọkwala biko. No. no onye ọbụla ị ga na-eresivu kọl mana nke ọbụla ị na-alaikighị blọkụ ya o E, nwere ike ịkwụnwu e, e, Instagram e, akaụntụ m ị chọga followers na Instagram ka ị chọ kpọọ nọmba nọmba gị tupu ga-aga na YouTube gaa were ya ma ọ- ị ghọtara ehe the truth wụ kpọọ ya nọmba